aw ni ɲatuma ne balimaw lamɛnbaaw cɛ fara musow kan ne bɛ aw fo an matigi yesu krista tɔgɔ la don tɛmɛnenw la an kumana kameledenw ni sugudenw ko la an y'a yira aw la ko kanbele ni sugudenw o bɛ wagati min kɔnɔ o bɔra denmisɛnya la o ma kɛ maakɔrɔba ye fɔlɔ nka o bɛ o cɛmancɛ la ani an y'a kuncɛ ni min ye ko waati gɛlɛn de don nka waati gɛlɛnw kɔnɔ n'o sɔnna ka o jigi da o ka danbaa kan o bɛna fanga sɔrɔ o bɛna se sɔrɔ o waati gɛlɛnw kɔnɔ bi don an bɛna kuma fɛn wɛrɛ ko la hali bi an bɛna ɲɛsin kamelendenw ni sugudenw ko la an bɛna kuma fɛn fila de ko la min kɛra gɛlɛyaw ye kamelendenw minnu cɛci a fɔlɔ o ye kalan ye an min wele ko kololi a filanan ale ye eh, ka kalan sɔrɔ kololi ka kalan sɔrɔ ekɔliso fila lo bɛ yen ekɔliso fila a fɔlɔ ye an fakɛ ni an bamuso ye ale fana kɛra ekɔliso dɔ ye o bɛ an kolo sani an ka bɔ kɛnɛ ma donc a fɔlɔ an bɛna kuma kololi ko la an min sɔrɔ an baw ani an fakɛw fɛ cɛɛ dɔ tun b'a fɔra o bɛ min wele ko emmanuel kant a ko adamaden dɔrɔn le bɛ se ka kolo ko bɛgɛn tɛ se ka kolo Kololi ye fɛnba de ye kololi ye ka den ɲɛ ɲɛ ɲɛ minɛ walisa a ka se ka fɛn ɲuman kɛ a fa n'a bamuso bɛ o ɲɛ minɛ o ka se ka fɛn ɲuman kɛ fa bɛ min kɛ a bɛ den ɲɛ minɛ walisa a ka se ka a ɲɔgɔn kɛ ba bɛ min kɛ n'a ka ɲi a bɛ den ɲɛ minɛ walisa a ka se ka o ɲɔgɔn kɛ nka mɔgɔ tɛ se ka kolo n'i ma yɛrɛ majigin o de ye fɛnba ye k'an yɛrɛ majigin siɲɛ caman o kɛra gɛlɛyaw ye an ka denmisɛnw fɛ min kɛra kanbeledenw ani sugudenw ye o tɛ sɔn ka kolo k'o yɛrɛ majigin o kɛra gɛlɛyaba de ye c'est-à-dire ɛɛ lɔɔni tɛ se ka sɔrɔ n'i ma i yɛrɛ majigin lɔnni ani kololi bɛ taa ɲɔgɔn fɛ nka n'a ko kololi fana i ka ɲi ka i yɛrɛ majigin i ka ɲi ka lamɛnni kɛ i ka ɲi ka sɔn mɔgɔw ka fɔtaw ma donc o de kɛra fɛn fɔlɔ ye an ka sɔn an faw n'an baw k'an kolo n'an b'a filɛ bi nin diɲɛ sosigi kɔnɔ kololi dɛsɛra n'an b'a filɛla kɛnɛma kololi dɛsɛra ni kololi ma sɔrɔ du kɔnɔ n'an bɔra kɛnɛma ka taa kalan yɔrɔw la an bɛ taa lɔnni yaala n'an ma kolo lu kɔnɔ siɲɛ caman lɔnni tɛ se ka sɔrɔ donc o fɛn fila de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ lɔnni a bɛ sɔrɔ ni kololi ye a fila bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ lɔnni fɛ fo i ka sɔn ka kolo o kɔrɔ ko ka yɛrɛ majigin mais siɲɛ caman an b'a ye kololi bɛ dɛsɛ kalan fana bɛ dɛsɛ kamasɔrɔ mɔgɔ tɛ sɔn ka yɛrɛ majigi kamiledenw sugudenw tɛ sɔn ka yɛrɛ majigi bi n'o ko kelen ale bɛ min fɔ o ka ca ni fila ye donc ne b'a ɲini kamiledenw fɛ sugudenw fɛ bamananw min wele ko sifinw a bɛ min ne lamɛnna nin waati la n'an b'a fɛ ka kolo ka kolo ɲuman sɔrɔ fo an ka sɔn ka lamɛnni kɛ fo an ka sɔn an faw ni an baw ye min fɔ an ka sɔn o ma n'an sɔnna o ma an bɛna kololi sɛbɛ sɔrɔ kololi ɲuman n'an kolola ka ɲuman eh, ɲɛ an fana bɛna fanga sɔrɔ ka kalan ɲuman sɔrɔ kamasɔrɔ n'an bɔra kɛnɛma an kalanfaw bɛ anw kalan n'o y'a ye ko an yɛrɛ an y'an yɛrɛ majigin n'o y'a ye ko an kɛra mɔgɔ majigilen ye o bɛna kalan ɲuman di anw ma nka n'o y'a ye anw yadalen don n'o y'a ye an ti sɔn k'an yɛrɛ majigin kalan bi bi gɛlɛya donc ne balimaw ne ye min ɲini aw fɛ an ka sɔn ka kololi kɛ an ka kolo an faw ma an ka kolo an baw ma an ka kolo an kɔrɔw ma ani fana n'an sera ekɔlisow la an ka sɔn fana ka kolo n'an kolola an bɛna lɔnni ɲuman sɔrɔ n'an ye lɔnni sɛbɛ sɔrɔ an bɛna baara ɲuman kɛ ani fana jamana bɛna an nafa sɔrɔ an ka gwaso bɛna an nafa sɔrɔ an ka an ka fakɛ n'an bamuso bɛna an nafa sɔrɔ donc ne balimaw ne bɛ aw wele an ka sɔn kololi ma an ka sɔn k'an yɛrɛ majigin ala ka duba ne ni aw ye ani lakɔni lamɛnniko ɲuman